ndikufuna ndikulandireni amalawi nonse chigawo chino chakumadzulo pa Limpopo fm ndi comrade Ntanyiwa ndibwera ndi nkhani ziwiri zitatu i'm very disappointed i'm very disappointed dzulo a army commander a valentino phiri ndi amayi yolamu munabwera ku mtundu wa malawi kumayankhula zopusa mwaziona zopusa zimene mmayankhula zija what happened today mtendere umene mmanena ma violent amene mmanena aja mayi yolamu si mwaona wapolisi waombera mzimayi mungatiuze chifukwa chimene amuombera mzimayi amene uja wapolisi amene wapanga zimenezi tikupanga kafukufuku tibwera tichu- ti- timpeza zina lake and we will make sure kunena kuti vuto limene lakumana ndi mayi amene ujayo uyuso wapolisi uyuso akumana nazo mwaona ku mozambiki wa polisi anaombera munthu anthu angomgwira wa polisi uja ndikupita naye ku nyumba kwawo ndikukamuotcha iye ndi akazi ake amene mulungu azalanga ana chifukwa cha zopusa zimene makolo awo apanga wapolisi amene wapanga zimenezi mawa dzuwa likamalowa tikhala ife a Limpopo titampeza ndiye amati chobwezera kuwawa amene uja tibwezera chifukwa anthunu mwatola amalawi kwambiri mwatola amalawi mwatenga amalawi ngati zisiru a valentino phiri ndi chifukwa chake munalemberedwa mayeso a valentino phiri mayeso aku military munalibe nzeru mkalasi nde nchifukwa chake lero zikukukanikani kuchita control malawi army munalemberedwa a valentino phiri amalawi a valentino phiri amene muku- amene mukumutcha komanda wa malawi army that one is just a title a valentino phiri munachita kulemberedwa certificate yanu ndi wa ku nigeria munalemba ndikulephera kulemba ndikule kulephera munthu wa ku nigeria wakulemberani kuti mupeze certificate you don't have mce that's why military ikuoneka kuti ndi yopondereza anthu amene ali ophunzira amene akanakhala pa udindo umenewo ali koteroko now look what happened mmaima pa podium kumayankhula za security is that security you mean chifukwa chani mwamuombera mzimayi osalakwa azimayi kapena gulu la, la chipani linangokhala silinatenge miyala kuponya ku polisi sanatukwane ku polisi but it forces you just because richard chimwendo banda and your bloody fucking chakwera ku- ku- ku- kuwatuma apolisi kunena kuti tiyeni mutane ndi ameneyi ndikudziwa mwapenga chifukwa cha smartmatic nde si munati mukuyeserera munapita kudowa kuti mukalumikize mashini ena am swearing before my god my living god palibe mashini amene a smartmatic amene ati agwire ntchito mu dziko la malawi this is comrade ntanyiwa on limpopo fm zimenezo muzikapanga mmakwanu zimenezozo muzikapanga mmakwanu amalawi ndikufuna ndikusimikizireni kaya kukhalanso kalembera wina pitani muunyinji mukalembese kaya zinena kuti mafuta kulibe endi ndamva zonena kuti purezidenti akupita ku mulanje ndifuna ndipemphe kumene kuti akamapita ku mulanje ma filling station onse aku mulanje akhale ali ndi mafusa mafuta failing which president sakupita kundira ku mulanje ndiye ndikufuna ndipemphe a- ambuye ambuye akujeni um, ambuye akwansona ambuye akunanchidwa ambuye aku limbuli ku border ambuye aku mironde ntchito ija tsopano tikufuna ioneke pamene president chakwera akupita ku mulanje njuchi chifukwa njuchi zija zinayambira ku mulanje kumene zinamuluma kamuzu nde njuchi zimene zija ndikufuna zituluke akutitenga ngati ife zisiru sangamuombere mzimayi wosalakwa achakwera chimene mwamuomberera mzimayi amene uja ndi chani olo mayiko atakufunsani ngati usatana wakulowererani ife amalawi sitikufuna nkhondo mdziko mwathu amalawi ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti alazarasi chakwera akupanga dala izi cho, cholinga aone kuti kodi ndi ndani ati atulukenso ndi mfuti ndi kubwezera ifetu amalawi sitibwezera ndi mfuti mfuti zathu zikhala mawu omwewa mawu apakamwa ndi amene ati akupwetekeni and i want to repeat this smartmatic sikugwira ntchito mdziko la malawi simatimetiki ngati igwire ntchito bambo anga atsuka kumanda I'm saying bambo anga atsuka kumanda smartmatic igwira ntchito failing which if my father will be in a graveyard smartmatic it will never work at all

Ralph Sambalopa, a Lazarus Chakwera, a Richard Chimwendo, a Kunkuyu ndi squad yanu inuyo, a Valentino Phiri munapha Sambalopa, munapha a Adini Meja, munapha a Saulos Chilima, munapha anti anga Shaniru Muluzi, pamenepa nde sitizasiyana munapha Shaniru Muluzi.

ngwinjiri munapha aluka kapheni munapha achisomo chimaneni munapha gloria mtukule munapha dani kanyemba lero lero akuti akufuna amuphe alfred kangata

magalimoto anu akhale ready ndipo kuseli kuseli kumene ife tili kutsogolo kuno ndi koma kutso- kuseliko ndi kumene akufuna kumtulusira gangata ndi kuthawa nawo kuseli kwa polisiko kumenekonso amalawi tizungulire ngakhale atuma anyamata awo aku nigeria aku uganda kunena kuti azimponya mfuti but am saying wapolisi amene wapanga chipolopolo chimene chichi he's going he's going mawa mawa pamene popo pamene panagwera chipolopolo chipolo pamene pagwera chipolopolo tatenga kale dothi wapolisi ameneyo akupita tinakuwuzani kuti limpopo ndi gulu la anthu si munthu mmodzi mukhoza kulimbana ndi mtanyiwa koma anthu ena azakhalabe akupitirira we want to give you example simwaponya chipolopolo chakagwa pansi chammenya mayi uja amayi saidi nsalu yanu imene ili ndi magazi osafinya magazi osataya ikani mplasitiki mawa mufunse wina aliyense amene akudziwa namba ya comrade mtanyiwa ndikufuna zimenezo zigwire ntchito tipereke chitsanzo tikapereka chitsanzo wapolisi amene anaomberayi kaya anachita kuchoka kunja kaya anapita kuti tsiku lakenso lomaliza likhala lero limene waponya chipolopolo sazamponyeranso munthu wina chipolopolo

ndalama zimene zinachoka ku saudi arabia kuti zikakonze msewu wa ku mangochi purezidenti wa dziko lino ananamizidwa ndi anthu a ku mozambiki maka purezidenti nyusi kunena kuti apite akamange msewu ku mozambique nde anatenga ndalama za kumakanjira ndikukamangira msewu ku mozambique chifukwa anamunamiza kunena kuti ampasa contract ya magesi President wa dziko la Malawi ananamizidwa ndi nyusi kunena kuti umange nsewu ku, ku, ku Mozambique ukamanga nsewu ku Mozambique tikupasa contract yonena kuti utenge magesi ku Mozambique ubwerese ku Malawi lero a lazarus chakwera kukatenga ndalama za msewu wakumakanjira ndikupita kukamanga msewu ku mozambique a president a Lazarus Chakwera amanga msewu pa Songo kapena timanena kuti pa Chimoyo. Msewu umenewu amanga a Chakwera atapeperesedwa kuti ampasa contract ya yoti abwerese magesi kuchoka ku Mozambiki kubwera ku malawi lero contract ija yayima nonse anthu akumangochi kumakanjira amene mmangonena kuti bamandira mwana bamandira mwana bamandira mwelo makobiri anu a msewu atengedwa ndikukapanga msewu wa ku mozambique how stupid the leader is

ndi imene yapangisa kupenga chifukwa system imeneyi munali mayina 2.7 miliyoni imene iwo amafuna kuti akuti azawine nayo lero kulibe 2.7 miliyoni ija lero ili 00 tonse ti- ulendo tikuyambira limodzi palibenso kudulira madulira kuti uyu adusa apa uyu ayenda apa gemu yagona systematic ku Malawi siigwira ndikufuna ndibwereze systematic siigwira ku Malawi mpaka bambo anga azabwere kumanda ndi pamene systematic igwire chifukwa pomwalira bambo anga anatisiya ife tikuponya mavoti manual kapena kunena kuti manually ali ayi manual si Manuwelo nanga tinena kuti kuti chani Amalawi ndati ndikusimikizireni isoni kunena kuti lipoti lipoti limene linaperekedwa la ndege lija lipoti limene lija ndi limene analipeza anapanga a Malawi Army kapena Malawi Defense Force lipoti limene lija a Valentino Phiri anakalitenga ku army ndikumpasa president ndikubwera ndikumatiuza ife Amalawi commission of inquiry ija anayipasa 200 miliyoni anthu aja anangogawanagawana ndalama zija ndikuzidya ife nkumati atipasa lipoti ndinali ku Cobbe Barracks asilikali andiuza azikuluakulu a m'maofesimo anena Comrade Ntanyiwa lipoti limene lalengezedwa lija ndi lipoti limene tinalipeza ifeyo kunoko ku army iwo aja alitenga ndikulitenga kunena kuti la commission inquiry ndipo 200 million imene inaperekedwa ku commission of inquiry anthu onse aja anagawana. Nchifukwa chake Namiwa anaionera patali ndi kuwasiya anthu aja.

bana babene boyesesa uyo anasaje ni mfwiti akafwile kwa yekha chikangawa oye mwakumana nayo tanyiwa tanyiwa iwe kumene uliko amai ako anaku- anakubereka ndendendende nine months sanachosere sanaonjezere nine months ndipo amayi amene anakubereka iweyo Mulungu aziwadalisa Mulungu aziwadalisa ndithu chifukwa apapa ife amayi tikuziwa zambiri chifukwa cha Ntanyiwa Eh, enaake lero afunda afunda afunda afunda

pamalo paja ndipokhwitima pamene paja mukapaona inuyo ndi maso anu ongoti tong'o akulu mukapaona pamaso pamene paja a army komanda a valentino phiri that is just a title musatenge kuti u army komanda ukhale wopsezera anthu

Limpopo kuli Jesu mnyake Limpopo ni katundu mayo ndikumva kukoma ine muthupi mwanga lero mupulika kunowa ine thupi lane lose lili sekesekesekeseke

This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM a Malawi. Pamene ndikutuluka, pamene ndikumaliza program yanga ya nkhanga zaona, ndafuna ndikuwuzeni kuti Bambo Valentino Phiri amene lero amayankhula zawo zopepera amene amati apanga joint press chani chani ndi apolisi

531 270 milandu yawo iri ku anti-corruption bureau inalephera kuti itulusidwe atasankhidwa kukhala komanda wa malawi army mkulu amene ndi okuba maphunziro ake operewera alibe msce analemberedwa mayeso ndipo ndalama zimenezi anakakamiza anthu ena kuti azibera limodzi a njete komanso a osman nde a osman anakakamizidwa ndi kubweza ndrama koma a njete sanabweze ndrama ndipo chimene amapanga a valentino phiri amazilipira amamukakamiza accountant amamukakamiza accountant kuti alipire pa trip imene iwo usiku akuuza accountant uja ndikuwalipira ndikumawuza zoona kuti ndiyenda ndi mnyamata wakuti wakuti ndikupita kwakuti kwakuti pamene iwo ulendo akuyenda okha ndalama ija ndikuyitenga ndikuyika mthumba amagwiritsa ntchito mphamvu ndikumukakamiza accountant kuwalipira ndalama kuonjezera dzina la munthu wina dzina la officer amene samamutchula dzina kungoti ulendowu ndiyenda ndi officer umene ana anatenga ndalama ina yokwana 10 million 260,000 ulendo wina imeneyi ku maintenance anatenga ndalama imeneyi ku maintenance kunamizira kunena kuti a akupanga maintenance ku building ku maintenance ku building ya ku Kobe Barracks kuna kunasowa ndalama 10 million 260 anaitenga a Valentino Phiri amalawi ndikutumizirani mapepala ake kuti muone sikuti ndikungokamba iyayi tili ndi komanda wokuba purezidenti wokuba

ndikuidya ndipo anatenga ndalama imene ananamizira kuti akuyenda ndi munthu wina 5 million 460 ayi iyi ndifuna ndimpase munthu amene ndikuyenda naye ulendo ndalama zonse ndikuzidya in total 38 million 531 270 imene anaba imene anaba a valentino phiri lero azikabwera ndi kumakatiuza ifeyo kunena kuti this is comrade Ntanyiwa ndikateranso pa limpopo fm tisiyane mwa mtundu umenewu ndofuna ndikuuzeni amalawi nonse amene tili ku area 3 osachoka ine ndilipo mpatu osachoka ndizikuwuzani sitigona ndizikuwuzani kuti khomo ili kukubwera aku state house uku kukubwera akuti lero tili tonse pano pa area 3 sitichoka kutombera atombere kutipha atiphe koma nkhani ndiyonena kuti 2025 mcp sikubwerera mboma mcp kubwerera mboma abambo anga azazuka kumanda ndikubwerako This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM chigawo cha kumadzulo. Mbuli tili ndi mbuli imene ikuyang'anira malawi army mbuli imene ikuyang'anira malawi army koma kumeneko ku malawi army kuli ophunzira i love maphunziro amene ali ndi deputy wawo deputy wawo ali ndi maphunziro abwino kwambiri ndipo mapresident amene mukubwera kutsogoloko tikufuna mutipase komanda wa malawi army wa maphunziro abwino malinganaso ndi iyeyo ndipo maranki ayende mmene amayendera mbuyo muja nthawi ya bakili muluzi maranki amayenda bwinotu akamwalira uyu wobwerapo ndi uyu osati kukamtenga wa namba 5 chifukwa chonoti ndi mdzukulu wawo wa mtanyiwo fokolo ndikuti amayi saidi ife timene tikufuna ali mpopo tifuna tikuthandizeni magazi anu pamene pamene mo- pamene panagwera amayi saidipo mutitengere dothi limenelo mutitengere magazi amene anali pamenepo nsalu imene anamangirayo

chipani cha zifwamba chipani cha zifwamba chipani cha zifwamba ana inu timakuuzani osapotera izi si lero mwakhulupirira lero simumakhulupirira a richard chimwendo banda akonza gulu la anthu kunena kuti agangata akangotengedwa kumapita ku nkhotakota aonetsetse kunena kuti aaphe chifukwa chonoti asokoneza lilongwe muli bwanji atupere muluzi muli bwanji atupere muluzi mwayamba kuyendatu mwayamba kuyenda mwayamba kuyenda ndi zimene timafuna zimenezozo ndinanenatu kunena kuti atupere muluzi tiyeni mukambiranedi amutharika amutharika tiyeni kambiranani ndi atupele muluzi Kambala- kambiranani ndi zipani zonse zotsutsa chimene tikufuna ife malawi aomboke please please my brother atupele muluzi am begging you kaya anakulakwirani amutharika bwererani mukambirane kaya amutharika atupele muluzi anakulakwirani pena pake bwererani mukuona zimene zikuchitika mmalawi tikusowa tu azipulumusi tikusowa azipulumusi akakhala ma mp amene tili nawo ku ma mp amene alipo panopa a dpp akuchita kuoneka kuti ndoyima njii ndi akuti to afuna mmange mmere na vicha akuti afuna mmange mmere na vicha manyazi ba manyazi bwanji

ndipo chitupya chimenechi ti- tiphulisa apurezidenti tikuyamikireni pobweresa chichewa cha chitupyachi tiphulisa chitupya chimenechi taphulisa kale uku nde tipanga zotheka kunena kuti zitupyazo tiziphulise muli bwanji bon kalindo

ali koma comrade tanyi walero ndiye wakwiyatu chimene mwamomberera mzimayi uja mta manyazi mulibe a valentino phiri dzulotu munayima kumayankhula kukhala ngati anthu anzeru lero chachitika nchani amayi yolamu wa polisi tu wa polisi nde tikufuna tiziwe kuti wa polisi ameneyi mpanga naye chani ndikuti mawa likamalowa mawa ife alimpopo tikhala titampeza wa polisi ameneyi kuti wa polisi ndi wakuti wakuti wakuti manambala athu ndi omwe aja

ripopo ndi comrade Ntanyiwa simatimetiki yasokoneza anthu ubongo sima akulephera kudya zonena kuti aba mamiliyoni mdziko la malawi zimene zija amalawi zayiwalika mitu yayima tipange bwanji simatimetiki imene timadalira kuti tizawina tizakhala pa namba 1 ndi imene yasokonezedwayi

muli limodzi ku Salima iyayi pajatu ndakuwuzani tikumana mawa eh eh mawa wa Bakili TV ine ndi inu pakufunika kuti tikhale pansi tikambirane tione za tsogolo la amalawi eh ndikufunireni usiku wabwino amoya